Kwaperekedwa uthengatu kuchoka kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kupita kwa anzathu a Chisilamu akuluakulu. Lerotu ndi zonena kutitu anzathuwa ali ndi chiphwandotu koditu akusangalalatu akuti kuli Eiditu kunjakutu ma guys tu. Eid yakenso ndi iti? Tifotokoza bwinobwino akuti Eid Al-Adha, ee. Tingowerenga kaye chikalatacho, kodi akuti bwanji? A Peter Mutharika, Kenako tidzakambapo zokhudzana ndi Eid imeneyi. Kodi mesa anthuwa asangalala Eid chaposachedwa pompaso kodi? Iyiso nde iti iti? Ayi nde tifotokozetu ndi chikalatacho akuti Thursday 28th May 2026 statement on Eid Al-Adha akutitu uthenga umenewo ndithu leroli ndithu tsiku lake uthenga okhudzana ndi

Al-Adha as our Muslim brothers and sisters gather to commemorate the values of obedience, sacrifice and charity, we urge all Malawians to reflect on the importance of unity, peace and love for one another. Akutitu pamenetu abale ndi alongo athuwa achisilamu akusangalala ndithu pamene akubwera pamodzi kudzakumbukiratu zinthu zofunikira kwambiri ngati mwina mwake kumvera, kupereka nsembe komanso ndi kuchita ntchito zachifundo ndi zotitu ife nde kuti tikuuzidwa Amalawi tonse kuti tiyambe kumasinkhasinkhatu za kufunikira kotino tonse tikhale amodzi, kufunikira kwa umodzi komanso ndi kuti mtendere pakati pathu komanso chikondi kwa wina ndi mzake. We wish the entire Muslim community a peaceful, blessed and joyful Eid al-Adha, Eid Mubarak, Professor Arthur Peter Mutharika President of the Republic of Malawi. Akunena kutitu tikuwafuniratu zabwino zonse ama- a- a- a- a- azathu achisilamu onse kuno ku Malawi, community yawo yonse, banja lonse la chisilamu kuno ku Malawi, kutinotu pakhale ndi kuti mtendere komanso ndi wonena kutino madalitso okhaokha ndi chisangalalo mu chikondwero chimenechi cha Eid al-Adha. Eid Mubarak mafuno abwino amenewo a Eid ndithu kwa inu e kusangalala ndithu e mokondwera akutitu ndine nde kuti Professor Arthur Peter Mutharika President wa dziko linolitu la Malawi. Ya zikuenda motero ma guy. Tikambe zotani kodi apa? Nkhanitu ndi ya chisangalalo chimenechi akuti cha Eid al-Adha. Tibwerere bwanji pang'ono pa chikalata cha Peter Mutharikachi? Side inayi ndimafuna mpange check apa. Mwaona apa? Mukuona kutino ikuoneka kuti ndi nkhosatu iyo eti? Nkhosa kaya taonani. Ya nkhosa iyo. Okay chabwino. Tichoke pamenepo ndiye tiyambeno kufotokozatu zokhudzana ndi chikondwerero chimenechi. Kodi chimachokera kuti and chimatanthauza chani kodi? Anzathu asangalala Eid chaposachedwa pompa. Mukayikumbukira, eh, abalewa anasangalala Eid chaposachedwa pompa, mm. Panopa akuti iyinso ndi Eid al-Adha. Okay, Eid al-Adha imakondanso kumatchedwa kuti no Festival of sacrifice, chisangalalo ndekuti chokhudzana ndekuti ndi chani? Ndi nsembe, kaperekedwe ka nsembe. Ndipotu iyi ndi imodzi ndithu mwa maidi omwe amakhala akutchire. Pali idi ija, Idi al Fitr, imene inachitika ija, ndekuti ndi idi iyi yokhudzana ndekuti ndi za chisangalalo chokhudzana ndi kupereka kupereka nsembe choncho. Amakhala akukumbukira kupereka nsembe. Ndetu tione kuti no kodi izi zikuchokera pati no kodi eh? Eid al-Adha imakhala ndikuti ikuzungulira pa nkhani zokhudzana chikhulupiriro, kumvera komanso ndekuti no ku- ku- kuchita ntchito zachifundo mwaziona pamene pamakhala kuzungulira pamenepo nde titi tingofotokoza bwinobwino kuti story behind ya imachokera pati nkhani ndi yonena kuti tu chisangalalo chimenechi chimakhala chikupereka ndithu ulemu Kwa prophet Ibrahim achikhristu inu mumati Abraham mm? Nkhani yake ndi Abrahamutu apa kunena kuti iyeyotu atauzidwa ndi Mulungu kunena kuti ndikufuna upereke nsembe mwana wako yekhayo, anapezeka zoona tu anamvera, analinso ndi chikhulupiriro ndikupita nkukatenga mwana wake no Isaac Isaki kutino akamu, akamu, akamutani akampereke nsembe kumene kuja panalitu zinthu ngati ziti zimenezizi nde mukhoza kuona nsembe ilipo pakubwera nde kutino kumvera kukunenedwa kuja komanso ndiye kuti chani chikhulupirironso chili apopo nde kumene kuja kunapezeka zonena kutitu basi Mulungu anaperekano nde kuti nkhosa, nkhosa ija timaiona paja mwaikumbukira? Anapereka nkhosa mmalo monena kutino nde kuti mwana uja aphedwe Mulungu anapereka nkhosa kuti ayi tatenga nkhosayi iwe upereke nkhosa ndaona kuti ndiwe womvera ndithu koma osati uphe mwana wako m'malo mwake no upereke nkhosa imeneyi mwayiona inu ndiye kumakhala ngati be kwambiri ah, ku- ku- kukumbukira kunena tino tu- ngati no asilamu akuyenera akhale ndi kuti no omukhulupirira mulungu kwambiri kwambiri ndi mtima wawo wonse kumkhulupirira zinthu zoti uti kuzipereka kwa toto moyo kuja kuti akhoza kupereka china chilichonse ngati mmene anapangira abrahamu komanso ndiye kuti tu kuona nkhani za chifundonso pamenepo zimakhala zilipo ndetu si zokhazo yayi chimene chimachitika eti before before ndekuti no ija celebration imene ikuchitika Eid al Adha isanachitike imayamba motani pamakhala zoona kuti anthu amanyamuka kuchoka dziko lonse lapansi kupita ndekuti no pa ulendo woyera ku Hajj amati the Hajj pilgrimage ndekuti kumeneko ku Mecca mwayiona eti Amapita ndiye kuti ku Mecca komwe ndi ku Saudi Arabia kuja malo oyera kwambiri makamaka achisilamu amapita kumeneko. Akakafika kumene kuja ndiye kuti n'kumakhala ndiye kuti kukagwira ntchito zokhudzana ndiye kuti ndi chani ndi zachi- za- za- za- zauzimu choncho kukapemphera ya ndi anthu ajano amapanga zimenezo ndiye kuti kwa masiku 4. Pamene masiku 4 aja atha ndi pamene nde kutitu amapita kukapangano zinthu zina zake ndithu, timapembedzero tina ndi tina, e, zachikhulupiriro izo, pa phiri la Arafat. Nde pamene pajapa akamaliza kupemphera chonchija ndi pamene no pa kwa masiku 4 aja kuperekanso nde kuti kupanganso nde kuti no, a, tima, tima ritual tosiyanasiyana pamenepo za, zachipembedzo basitu kumapezeka zoona kutitu amaliza ndekuti tsiku la namba folo basi tu kumakhala idi imeneyiyi ndithudi ngati ndekuti no panopa tikukamba zoona kuti masiku apita foa akhala ndekuti akupemphera akupanga zimenezo ndithu ku Mecca ukoo amaliza kenako no ndi pamene no kwapezeka zoti no basi notu idi yayambika kusangalala tsopano Now, kodi no muti no amapangapo tima rituals timene toto ndi chani kodi chimene chimachitika ndi chani tingoona kuti zimene zikufunikira mu holiday iyi zichitika ndi chani koma zikufunika zichitika ndi chani number one ndi kuti ndi Eid prayer mwaiona eti anthu amene azipempherano tsopano nthawi iyi kachi- nthawi ya chisangalalo iyi masiku amenewa kupemphera mabanja amene ndi kuti azidzuka ndithu mwachangu kwambiri osamachedwatu ku mzikiti ayi mwachangu kwambiri kuvala ndiye kuti zovala zabwino zija, basitu kupita ndiye kuti no kukatani, kukapemphera ndiye kuti ku mzikiti, komanso ngati kulibe mzikiti ena amakasonkhana kaya pa chi ground ndithu n'kukapemphera limodzi, akakhalapo ochuluka basitu izitu zimachitika dzuwa likangotuluka kumene, mwayiona imeneyo? Kuchoka pamenepo ndiye kuti kumabwerano nkhani ino ya The Qurbani, yomwe ndi kuti no, ndi sacrifice yo no, nsembeyo no tsopano, nsembeyo aiperekano motani. Nde amakhala akumbukira nsembe yomwe ija ya Abrahamu kunena kuti mabanja amene angathe kukwanitsa ndi zoti iwowo ndi kuti no akagula ndi kuti kaya ndi nkhosa, eh, kaya, kaya ndi, kaya ndi mbuzi chabe, kaya ndi ng'ombe, kaya ndi kuti basi akatero ndi kuti no ngati mbali imodzi imene anapangira Abrahamu muja, kenako basi ino ndikutani ndiku ndikuipha ndithudi. Nde akaipha no chomwe chimachitika kumakhala nde kuti no lamulo la katatu imeneyo the rule of thirds katatu ndithu kupanga zinthu patatu. Chomwe amachita amatenga no nyama ija eti akaipha nde kuti kaya ndi mbuzi ija kaya ndi nkhosa ija amaidula no nde kuti mumapisi akuluakulu atatu mapisi atatu akuluakulu. Pisi yoyamba ndi yonena kuti no imapezeka zonena kuti no banja lija limadya pisi yoyambayo. Pisi yachiwiri amaitenga ndikuipereka ndi kuti no kwa anthu ozungulira banjalo, ma friends, azinzawo onse, eti maneba, e, kayanso mwina achibale ena amene azungulira pa chani banja limenelo. Ndiye kutino pisi yachitatu ija imapita ndiye kutino kwa anthu osauka amene ndiye kuti akuvutikiratu kuwapasa kuti nawonso yayi asangalale nawo ndithudi. Komatu ndiye kuti zonsezi zimakhala zikuzungulira pa nkhani yoti pamakhala chakudya, banja komanso ndiye kutino mudzi kupangira zinthu pamodzi. Anthu aja amabwera pamodzi kupemphera limodzi, Anthu aja amagawana zinthu zija komanso amakhala ndi nthawi yoyenderana, kusangalala ndithudi ee kuti no izi zawayanjanitsanso abwere pamodzi ndithu. Ayi izotu nde ndi malingana ndiye kuti ndi a chipembedzo cha Chisilamu mmene amaziyendetsera zimenezi ee ena azinoti iwe ukunama iwe ee akuluakulu I do my work. Izi timapita kuka kuka kukazisanthula kwenikweniko uko ee. Koma nkhani zake ndi zimenezi ndithudi. Tikambe chonchi mafuno abwino kwa inu anzathu achisilamu pamene mukusangalala chikondwerero chimene cha Idi. Ah, we wish you well eti? Akutitu.